Moni, ndine Jack. Lero nde tikupita pakati pa nyanja. Kodi munamvapo nkhani ya MS Estonia? MS Estonia ndi shipi yomwe inamira mu chaka cha 1994 ndipo amayitcha ngozi ya namba 3 ngozi yachitatu yomwe inachitika ya pa nyanja yomwe inatenga miyoyo yambiri munthawi yonena kuti nthawi yoti kunalibe nkhondo chifukwa mashipi ena maferi macruise ndi oti anamiramira nthawi yonena kuti ndi yankhondo zimakhala zolingana ndi nkhondo kuti mwina yaomberedwa koma ms estonia inamira nthawi yonena kuti kunalibe nkhondo mu chaka cha 1994 ndiye Ngati zili ngamweke, tengani chakumwa, ngati chakudya chilipo, tengani chakudya, tiyeni ticheze. MS Estonia inali cruise ferry yomwe ili ferry yomwe ili cruise eti yomwe inamangidwa anayipanga ku Germany mu chaka cha 1980 anayimanga kuti izikagwira ntchito ku Finland nde inagwira ntchito ku Finland kuja kwa kanthawi ili ku Finland Imatchedwa Silja Line, koma inali yotchuka ndi timatsoka chifukwa choti anthu awiri anaphedwa mu dzaka dziwiri zosiyana. Kenako inagulisidwa, inapita ku Estonia. A ku Estonia atayigula, anayisintha dzina. Ana, kampani ya ku Estonia yomwe inagula inali Estline, ndipo inayamba kutchedwa MS Estonia. Anayigula kuti idziyenda kuchoka ku Estonia kupita ku Stockholm. ku sweden nde imayenda imadzera mu baltic sea nde ms estonia inali yayikulu kwambiri eti inali yoti imatha kunyamula anthu okwana 2000 imatha kunyamula magalimoto 460 amenewo magalimoto ndi matraki omwe Ma, matani amene imanyamula matani 15500 nde mmene anayimangira ms estonia kutsogolo kwakeku anayika chinthu amachiti chivisor kumene kumalowera magalimoto inali yoti amayitchula kuti roll on roll off yonena yoti magalimoto amachita kuyenda kuchita kuyendesa galimoto ija kuyilowetsa ikayima kukachita paki pomwe ikuyenera kukayima kaya ndi truck choncho oti ikakafika kumene ikupitako ferry ija galimoto ija ayiyendaso ayiyendesa ituluka nde kutsogolo kumene kumalowera magalimoto oma akalowa magalimoto aja kapena akatuluka anayika chinthu chomwe amachitchula kuti chivisor ngati mene chilili chivisor cha anthu amene amayenda mtu- amakwera nthuthumula ama chipewa chomwe amavala chija chomwe chimatchinga nkhopechi samatha kuchivindikira kapena kuchivundukula nde anayika chivisor chimenecho choti chizithandiza kutseka kutsogolo kuja kapena kuvundukula akachivundukula magalimoto alowa kapena atuluka akachitseka basi cruise ship idzitani idzinyamuka idzipita nde pa 9 september 1994 anapezeka kuti shipi ija inali ndi anthu okwana 989 inanyamula magamoto 460 koma magamoto sanawayike bwinobwino sanachite arrange bwinobwino anapezeka kuti ambiri anachita arrange kuti anatsamira mbali imodzi anali mbali imodzi nde ina- inapangitsa kuti shipi ija ponyamuka imapendekera mbali imodzi mbali imeneyoyo amati listing to starboard kunena kuti inali yopendekerabe koma akuti silinali vuto nthawi zambiri ship imatha kunyamuka ili yopendeka nde inanyamuka imapita ku stockholm ulendowo unali wa 14 hours ananyamuka mochedwerako koma captain amati afuna afulumire athamange atani akafike mu nthawi yake amayenera kukafika next day ma 9 koloko mamawa nde ulendo wake unali wa usiku ananyamuka bwinobwino ulendo wawo koma nyanja inali yoti inali itakalipa kwambiri kunali mvula kunali mafunde akulu kwambiri komanso ati kumazizira kwambiri madzi anali ozizira kopsa nde fa chonena kuti nyanja inali itakalipa kwambiri mafundeso anali atavuta amamenya shipi ija nde ima- imamenyeka kwambiri imagwe gwedera-gwedera. Koma ananyamukabe, amapitirira. Akuti Baltic Sea, nyanja imene amadutsayo, imavuta kwambiri ndi mafunde. Iwo aja amapitirira ulendo wawo. Koma anapezeka kuti mmene imafika pakati pa usiku, anangomva chiphokoso ngati chinthu chaphulika. Anthu kututumuka kuti ndi chani. Tsono anthu ena anangomva kuphulika kuja, anadzidzimuka ndi kuthamanga nthawi yomweyo. kungomva kuphulika ndikuthamanga kumathamangira mmwamba chifukwa chonena kuti shipi yake inali ndi madeka 11 nde inali shipi yayikulu kwambiri madeka 11 ndi ambiri and anthu amene analipo 989 anali anthu ambiri kwambiri nde zinthu zake zimachitika msangamsanga anthu e ndi chani ena anali m'marumu mwawo kaya ena amatani kumaganiza kuti ih phokosolo ndi chani ati kenako panazaphulikanso kachiwiri amene anadzuka ndi kuthamanga nthawi yomweyo amapita mmwamba kuti akaone kuti kuli chani kapteni anatuma anthu kuti "Tapa- tapitani mukachita inspect kuti phokosolo ndi chani anthu aja ati anayang'ana kuyang'ana koma sanaone china chilichonse nde anabwerera kunena kuti "A sitinaone chilichonse zili bwinobwino iwo aja nkumapitirira ati speed yawo inali, inali 14 knots nde kunali kuthamangabe chifukwa chonena kuti kapteni amafuna kuti agwire nthawi chifukwa choti ananyamuka mochedwa pang'ono kenako anadabwa kunena kuti shipi ija ikupendeka kwambiri inoso pano kuposa mmene inapangira inapendeka 60 degrees kupendeka ngati ikulowa m'madzi muja iwo aja ee eh, eh, shipi ndi chani nde panalibe nthawi yopanga react nkuda ana, nde captain anatumaso munthu kachiwiri kunena kuti tapange tathamangani muchite cheki kuti phokosolo ndi chani ndipo chikupangisa kuti ipange choncho ndi chani munthu uja kuthamanga kuti akasuzumire mmene amazazindikira chivaiza chakutsogolo chija chimatchinga kuli magalimoto chija chinali chitagwapo nde chinagwa chinakankha chatsegula chitseko nde shipi yonena kuti ikuthamanga 14 knots madzi onse anatani amalowa nchifukwa chake anapeza kuti madzi aja atalowa mkokomo wa madzi uja unakankha magalimoto aja kwambiri nkupita mbali imodzi ndiye weight yonse ndikukhala mbali imodzi nde anthu analibe nthawi yochita react kuti hi tipange chani anapezeka kuti anayamba kuyesera kuimba emergency mayday mayday Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. koma samawamvanso bwinobwino chifukwa chonena kuti magetsi awo anayamba kuvuta magetsi anayamba kuthawathawa iwo aja kuti ti- tipanga bwanji kenako anayankhidwa mayday uja nde amafunsidwa kuti muli pati amene amawayankhawo amayimba ku, ka- ku port maso captain ataona kunena kuti iku- ikubendeka kwambiri yapindika kwambiri shipi anaona kuti kuli bwino azimise mainjini nde anazimisa mainjini ndi kuti achepese speed nkuyikhotesa kuti ibwerere ku port komwe achokera kuti akaone kuti chavuta nchani koma panalibe nthawi anayimba mayday yawo ija kuyesera kupempha chithandizo koma zimavuta kuti awamve vuto lake lonena kuti madzi analowa nthawi imodzi madzi ambiri mkokomo wamphamvu sipanatenge nthawi magetsi awo anazima ndi pakati pa usiku ali pa nyanja yokwiya kwambiri yoti mafunde akumenya mvula ikugwa pali dziphaliwali anthuso nkukhalanso mu blackout osamaona kuti apite kuti akatatere madzi akulowera pena paliponse m'mawindo m'makolido ena akuti madzi amagwa kuchoka pa rufu kugwera pansi nde panalibenso zoti angatenge ma lifeboat awatenga bwanji ma lifeboat sakuwaona ma life jacket ayatenga bwanji sakuwaona komanso palibe amene anatha kupereka emergency call kwa anthu onse mu shipi kuti kukuchitika zotere thawanithawani aliyense anali papaniki palibe amene amadziwa kuti chikuchitika chenicheni nchani anapeza kuti anayeseranso kuimba mayday emergency call nde shipi ina inawamva tili pafupi muli pati nde iwo aja amakanika kunena chifukwa choti anali ndi blackout chifukwa choti anali ndi blackout samatha kuona location yawo nde zinatani zimavuta nde ananena kuti sitikudziwa kuti location yathu nde munthu anachita kuthamanga kupita pena pake gulu la crew loyendesalo kukayang'ana pena pake poti pamaonekabe direction nde anapeza kuti anayimba nkunena direction ija inamveka nde mashipi angapo oti ama- anali akuzungulira mbali yomweyo onse ananena kuti tonse tikutani tikubwera konko koma nthawi panalibe anayesera kuti achitenso contact ms estonia kunali zii anapezeka kuti shipi chainangotembenuka nthawi yomweyo tembenuzika ndikulowa pansi anthu ena amene anamva kuphulika kumayambiriro aja ndikuthamanga kuti atuluke aja amenewowo ndi amene anapezeka kuti adumphamo ati panalibenso nthawi yoti kaya munthu unganyamule mwana wako kaya ungatani fani anthu samaona kubwera mkokomo wa madzi wadumphayo wadumpha ndi yemweyo basi panalibe china chilichonse chomwe wina aliyense akanachita nde anapeza kuti anthu adumphira m'madzi ati anthu amene anadumphira m'madzi anali okwana 300 anthu 300 aja ena anapeza kuti afa ndi kuzizidwa chifukwa choti madzi anali ozizira kwambiri anthu ena anayamba kumatani kumafa chani zosakhala bwino zokhazokha mmene mashipi ena aja amazafika anangopeza kuti pali mwina ti- ti- tima- amati ma life rafts timaboti tochita kupopa tija kuyandama pomwe popagwira timeneto ali m'madzi and panabwera mahelikopta mahelikopta aja kuyamba kumatani kuponya dzingwe kuti anthu aja adzigwira nkumaanyamula nkumaponya mmashipi ali pambali pambali akuzathandiza shipi sanayipezeretu anapeza kuti anthu amene anapulumuka ndi 132 out of 989 ndiye inali ngozi yoopsa kwambiri and anthu amene anapulumukawo panachitidwa note kuti anali anthu amphamvu okhaokha achinyamata amphamvu panalibe munthu amene anali weak amene anapulumuka chifukwa chonena kuti mkokomo wake unali woopsa kwambiri nde estonia inamira nde pochita investigate anapeza kuti anachipeza chivaiza chija chikutani chikuyandama pa- chapafupi chomwe chinapezeka ndi chokhacho nde nkhani imavuta ponena kuti anthu amene anali mushipimo ndi amene amanena kuti panali kuphulika panamveka kuphulika chisaundi chophulika ngati kuti paphulika chinthu kenako mpamene anthu amathawa koma ma- mayiko apafupi ma finland sweden chani mayiko amene anali involved amanena kuti yaye sikunali kuphulika chinali chivaizacho chinatani chinagwa nde anthu pamakhala ngati pali kutsutsana ndi anthu amanena kuti ya chilipo chomwe chinaphulika tifuna tidziwe kuti chinaphulika nchani chinapangitsa kunena kuti vaizayo igwepo ndi chani koma anapezeka kuti analetsa nthawi zambiri amati shipi ikamira ena amakayitulutsapo kapena amapita kukafufuza kuti chachitika kwenikweni nchani pansi pompo amatumiza madivers komanso nthawi zambiri amatha kutumiza anthu kuti akatulutseko matupi a anthu koma maiko anasa- anasaina mgwirizano onena kuti wina aliyense asayerekeze kupita kukafufuza china chilichonse amenewo ndi manda awapatse ulemu ndipo munthu wina aliyense amene azapite kuti akafufuze azamangidwa nde zinapangitsanso kuti anthu alongolole kwambiri kuti ah, anthu akubisa chani sitikumvetsetsa kuti ship yamira ifa chani fa inamira within 30 minutes inali itamira inazima magetsi ndikumira anthu anapulumutsidwa ochepa anthu ambiri anathera pamenepo nde kunali mpungwepungwe kwa dzaka ndithu nde panapezeka kuti anthu ena a ku germany awo sanasayinire nawo mgwirizano wawo adapanga submersible yawo nkuyikamo makamera ndikuyitumiza pansi paja pamene panamira ms estonia paja ndikutani ndikumajambula kumangojambula around ku- anayipeza shipiyo nkumangojambula around shipiyo nde pojambula anapeza kuti panali chidzenje pambali pa chani pambali pa shipi paja chidzenje chachikulu 4 meters nde amanena kuti dzenjeli linachokera kuti zomwe anthu amanena zanzoona kuti chinthu chinaphulika mwina chinthu chaphulitsa kapena chinthu chakhapapo china chake ndi anthu aja anapeza kuti anasumiridwa anali ndi milandu kuti mumakatanipo mesa tinanena kuti musapiteko ndi anakhala nthawi akumapita ku khoti akuti anakhala ngati anapanga anapanga akwiti milandu yawo inatha koma inali milandu yayikulu kunena kuti mu- tinanena kuti musadzapitepo aliyense asadzapitepo apatseni ulemu ndi manda komano chomwe chikudziwika nchoti yes visor ija inagwa koma palinso chidzenje kuti chidzenjecho chinachokera kuti nde imeneyi ndi nkhani ya ms estonia imene inachitika mu 1994 nkhani yoopsa ndi yomvetsa chisoni kuti anthu anatani anataya miyoyo yawo pa nyanja yolusa ndipo zinachitika opanda kuti nthawi yonena kuti ayi anthu angachite decide kuti ayi tengani maboti pangani chakuti aliyense amene ama- anathawa ndi amene anangodzidzimuka nkuthawa atangomva kuphulika nthawi yomweyo imeneyo ndi nkhani ya ms estonia zikomo kwambiri